ndewonụ ndị be anyị abịakwanụ m ọzọ ka mụ na unu nọrịa ọ ga-adịla anyị niile na mma ana m ekene onye ukwu na-ekene onye nta nke onye chi nya zere na-ekene nwoke na-ekene nwaanyị ibe m ji maka ya bịa tata ka anyị tụnye ya ọnụ bụ ibe a na-akpọ signs ịghọtago ibe a na-akpọ signs ọ na-egosi n'ibe ọbụla anyị na-eme mana ọ na uche anyị anara adụ ya m wee sị ka m bịa ka m chetara ụmụnne m chetara ndị be anyị chetara igbo bụ igbo na ibe gbasara signs na ọ maka ịghọtago na ọ na-adị mma ibe ọbụla ga-eme mmadụ ọ na the signs na-egosi ibe ọbụla mmadụ na-eme whether ma ọ dị njọ ma ọ dị mma the signs ga-egosi ọ na-egosi na enyi na enyi ọ na-egosi ma na business ọ bụ kịta ibe ga-adị mma ị ga na-abụcha sign ya ọ bụ ibe ga-adị njọ ị ga-abụ sign ya ọ bụ na gị na mmadụ a na-emekọ ị ga na-abụ sign ma ọ bụ gị n'anya ma ọ na ọ bụrọ gị n'anya ọ bụ na o nwee ibe ị na-agbakwu ibe ị na-echekwudo ibe ị na-aplanị ị ga na-afụ sign ya ịghọtago mana ibe meziini bụ na abịa anyị enegleti nya bụ sign anyị ejiri ya kpọrọ ibe abịa kpọchicha anyị ntị ma kpọkwuo anyị ma isi anyị ara na-abụ ụzọ mana i nee anya ọfụma iwere uche chekie ma ọ bụgodo uri na ya na anya nwana ihe onwe ezi ibe iji ya eme itinye uche na ya ịbụ na ụmụ obere sign ahụ ime nya interpret kọwaa nya na onwe gị kọwacha nya dobie ịbụ na onwe n'ozi ka ọ bịa izi gị anyị na-eneglete ozi ahụ wee na-asị bikonu wee na-echetara ụmụnne m si ya na ụmụnna m na biko ka anyị na-etinye anya na ụmụ ibe sign ahụ ọ bụ na mmadụ bụ ajọ mmadụ signs ya egosilili gị na onye a abụọkwa mmadụ ị fụnụ ma ibe a dị ma di na nwunye a na-anụ ọkwa ịghọtago ọbụgodo uri na ịmara nke nwoke wee sobe ya n'ụbụ ya ma ọ na ịmara nke nwaanyị ọfụma ma ọ na ọ nọ na-epretend mgbe ha nụzi ala ịbụ na sign ga na-apụta ya bụ sign na-apụta ka ọ dụlụ ịsọpozuru inegheri anya ma ọ chebe na onye nwe ga-echenji mba ị na-echegodu iwere ya bụ sign ịkọwacha the sign na onwe gị idobe ya n'akụkụ ọ ga-abala uru echi ọ bụrụ ineghere na ya anya maka ọdụ amaka obele ọdụ ma nnukwu ọdụ ineghere na ya anya maka na ibe na-abịa ibe ahụ bụ ọkwa otu enu na ana si aza anyị ekpere o so na one of the way enu na ana si aza anyị ekpere ma ọ na-egosi anyị ibe ga-eme anyị ọ nya ka ndị Igbo ji were ekwu na ọ ka mma na ikele nkwụcha nkwucha a na-ekwu bụ be careful ị ghọtago ị bịa na-eche ụmụ ive anwụ anya i wee jiri ya wee chekwado onwe gị maka ọdịnihu ada ama ama echi ọ n'igbo ka m sụrụ anara ama ama echi echi dị ime ị ghọtago ma gị mara amara na onye dị njọ ihe a bụ sign ya onye dị mma ihe a bụ sign ya ị ghọtago wee na-asị biko dododo ka anyị ghara ị na-echezozi ụmụ ive sign ahụ si na-akụziri ya ụmụazị anyị na-euse ya anyị ejie na-eprevent ụmụ ajọ ive a ka na-eme anyị ọkwa ị ghọtago ọ bụrụ i chebe mgbe o lutere gị nso i tibezie mkpu ma sị anụ n'onu gị ọ bụ na ọ dụgo late ọ ka mma ịwụrụ anyị ozugbo ị kaba arụ check kedu ive sign a na-egosi kedu ive mee m ji were afụ ive a kedu ive mere nwoke m a kwuo sị na ezigbo mmadụ ma o luo na ikunye m mmiri mgbe m needịrị mmiri ọ ghara ekunye m e, e, e, ọkwa ị ghọtago ehe ive na excuse eju ọnụ so ka anyị na-echeckịnị ya ka anyị na-echeck ya because na ọ ga-enyere anyị aka ọ nya ka m sị ka m bịa ka m chetara ụmụnne m ọ ka wụkwa nwanne unu nwoke Kenechukwu onye agwalụ kwe agwakwu ya ọzọ biko onye nweta ozi a ya tụsa anya na ọ dị mkpa o nwee ndị needịrị ya ngwa anyị enwe na the next video